Nin ye sigi kura kura de ye an b'a daminɛ ni Alahu subahana wataala tɔgɔ ye diɲɛ in nɛɛma labɔlen tigi don lahara hinɛ kɛrɛnnen tigi don kisi ni nɛɛma an b'o ɲini a fɛ a k'o kɛ Ala kira Mahamadu kan salalahu alehi wa salamu a n'a ka so dungew a n'a ka sahaba sanumanw ani maa min tugura u nɔ kan fo ka taa se diinɛ don ma aw minnu kɛn bɛ ka teleɲɛtaa sugandi an ye aw bisimila kura ye teleɲɛtaa jabarani sanfɛ ka bɛn barnaamijil furukani kɛnɛ ma

wa man tabiahum bi ihisani ila yawmidiini ama baadu fa salamu alayikum warahamatulahi wabarakatuhu an bɛ ala taala tanu a ka nɛɛmaw la kisi ani nɛɛma k'o ɲini ka kɛ ala ka cidenba kan n'a ka so dungew n'a ka sahaba sanumanw ani maa ma mun mana tugu o la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'ala deli ala k'an sɔrɔ baara ɲumankɛlaw cɛ la Limaniya ɲuman ala k'a di an ma ala ɲɛsiranɲɛ ala k'a d'an ma kan hɔrɔnyali ka bɔ tasuma donni ma ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye janatuli firidawusi ala k'o k'an sigiyɔrɔ laban ye nin waati in na diɲɛ bɛɛ kamana gannen don ni bana jugu min ye an b'alahu taala deli ala k'a lafiya a tɔɔrɔ ma ala k'a fiɲɛ jugu cɛ ka bɔ an kan ala ka an kisi k'an latanga k'an ka denbayaw latanga an b'alahu taala deli ala k'a kɔ kɛ an ma hɛɛrɛ ye a bɛ jamana minnu kɔnɔna la ala k'a wuli ka b'u kan maa minnu tola a la alisilamɛw la ala k'o fara sahidi suw kan ala ka laban ko ɲuman di an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ laban ko juguya ma ni masa taala ka diɲɛ ye an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfo ye ka ala deli ala k'an bɛn sawaba ma jaabi ɲuman ala ka o da an nɛn kan ka dusukun lafɛɛrɛ ka fɔko ɲuman nɔgɔya an ye ka kɛ alisilamɛw nafa ye
Alhamdulila an bɛ Ala deli Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ o kɔfɛ an balima minnu ka ɲininkali sera an ma an bɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la bi sigi ɲininkali fɔlɔ o ye o ye an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye a ko ale ni mɔgɔ minnu bɛ sigiɲɔgɔnya la kuma dɔ u ka degun kɔni fanga bonyalen don ale kan ale kɔni b'a laɲini k'a yɛrɛ tigɛ ka b'u la nka datigɛ ta la tɛ nka k'i yɛrɛ tigɛ ka b'u la o ye u ka nisɔndiya i tɛ nisɔndiya u fɛ i kɔni i b'i yɛrɛ kɔlɔsi n'u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma cogoya min na ale b'a fɛ i k'a bilasira o lahala in sira kan
ala k'an bɛn sawaba ma k'i yɛrɛ tigɛ maa dɔ la ka da a ka degun sababu kan degun min bɛ kɛ i bilali ye alahu taala tanamako kɛli la alisilamɛya la baasi tɛ o la mun b'a la n'o balilen don o de ye k'i da tigɛ a la hali foli tɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ o cogoya kelen fana na ala kira ka kumakan bɛ salalahu alayihi wasalamu k'a tɛ bɛn alisilamɛ ye a k'a da tigɛ a silamɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba kan dɔnnikɛlaw y'a ta o hadisa in kɔnɔna la k'a fɔ silamɛ bɛ se ka fɛn kɛ a silamɛ ɲɔgɔn na min b'a tɔɔrɔ n'a bɛ se ka a kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya a ma kosɛbɛ nka kira ye nɔgɔya kɛ k'a dan tile saba la o kɔrɔ de ye k'a fɔ ka jigi tile saba jukɔrɔ ni sababu bɛ yen sariya la a bɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye di maa ye maa dɔ ye ala kota ko dɔ la walima i y'a ye fɛn dɔ la fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ ja ala tanama ko don k'i yɛrɛ tigɛ a la fo ka se tile saba ma sariya ye jɛn d'i ma o kɛli la kelen o cogo kelen fana la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ deliɲɔgɔnya bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ i k'i yɛrɛ mabɔ a la walasa k'i yɛrɛ kun makaran sariya t'i bali o fana kɛli ma ka d'a kan Alahu taala ko alikuranɛ kɔnɔna la yaa ayuhalɛdina amanu aleyikumu anfusakumu laa yadurukumu man dɔla idahitadayitum Aw maa minnu limaniyala k'a ye banba aw yɛrɛ kun ma n'aw banbana aw yɛrɛ kun ma k'a sɔrɔ a ye maa fililenw la a y'o bilasira a y'o waju o ma sɔn ka waju n'aw banbana aw yɛrɛ kun ma o kɔfɛ k'o ka fili t'aw tɔɔrɔ ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛlaw ko ko aya in laɲini ye mun ye i n'a fɔ Abubakari Sidiki ka kumakan b'a la cogoya min na n'i ye maa dɔ ye juguman na i b'a bali ka bɔ juguman kɛli ma i b'i seko kɛ k'a bali ka bɔ juguman kɛli ma nka ni e yɛrɛ nan'a dɔn k'a fɔ i n'ale toli ɲɔgɔn fɛ a bɛ na i yɛrɛ sama ka taa juguman in na i bɛ banba i yɛrɛ kun ma i k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ minɛ ale ma o lahalaya in kɔnɔ sariya la o ni datigɛ dala tɛ ɲɔgɔn ye sira la o cogo kelen fana na maa dɔ bɛ ko jugu dɔ la e y'a dɔn k'a fɔ k'e ka yɛrɛ tigɛ n'a bɛ kɛ sababu ye k'a tigi kɛ k'a dabila i k'i yɛrɛ tigɛ o tigi fana la sariya la o fana tɛ fɛn balilen ye o cogoya kelen fana la cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛla la ni cɛ ye fɛn y'a muso la min ma diya a y'a waju a ma dabila a k'i yɛrɛ tigɛ a la dilan kan walasa ka se k'a bɔ o kɛwale jugu kan sariya t'o fana jate k'o kɛ baasi ye Alahu taala deli Ala k'an ni maa ɲumanw bɛn k'an kisi ka bɔ yɛrɛtigɛ n'a ma kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ko mɔgɔ min ka waleya ye k'a fɔ a bɛ juma dɔrɔn seli dɔgɔkun kɔnɔna na nka seli waati tɔ si a t'a seli yala k'o tigi bɛ jate alisilamɛ ye wa
juma dɔrɔn selibaga ni dɛngɛnɛya y'a dusukun na k'a fɔ juma ye wajibi ye seli wagati tɔw a tɛ olu sɔrɔ ka seli ka sɔrɔ dɛngɛniya kelen b'a dusukun na ko seli wagati tɔw fana kɛli ye wajibi ye o tigilama kɔrɔfɔ kɛnɛman na dɔnnikɛlaw ka kumakan na a bɛ jate k'a fɔ ko silamɛ don nka silamɛ ala ko t'a la don ka d'a kan a ma seli to yen pewu pewu pewu mun bɛ yen n'ale ye seli to yen pewu pewu pewu a tɛ seli yɛrɛ o tigilamɔgɔ o ye kafiri ye ka da ala kira ka kumakan kan sallallahu alaihi wasallam ko danfara mun bɛ alisilamɛ ni kafiri ni ɲɔgɔn cɛ o ye seli kɛli n'a toli ye ne maa mun y'a to ye kafiriya la n'i y'a kɛ i kɛla silamɛ ye ala kira ka kumakan b'o la sallallahu alaihi wasallam o la kɛbagaw dama bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛbaga dɔ ye jurumibatigi ye o ye nin tigilamɔgɔ ka lahalaya ye maa mun bɛ yen n'a bɛ seli waati dɔw seli nka a tɛ seli wagati dɔw seli dɛngɛniya b'a dusukun na ko seli wagati ninnu ye wajibi de ye nka ale yɛrɛ de i ka salibagatɔya sababu la a tɛ ka se k'a sɔrɔ k'a dafa o tigilamɔgɔ ye jurumitɔ de ye a tɛ se ka fɔ a ma ten ko kafiri silamɛ don nka silamɛ jurumibatigi don ka da a kan seli farida kelen toli a bɛ don kɛbayira jurumi kɔnɔna la nka n'a y'a to yen pewu pewu a tɛ seli yɛrɛ o kɔni saliya don saliya tɛ sariya la o de bɛ bɔ diinɛ kɔnɔna la wallahu ta'ala a'lam o kɔfɛ an balima wɛrɛ ka ɲininkali min bɛ da o kan o ye ko kuma dɔ seli waati bɛ tɛmɛ mɔgɔ kan k'i to ka émission dɔ lamɛn arajosow la ani kuma dɔ i bɛ ka émission dɔ lajɛ tele la a dɔw la i b'a sɔrɔ émission nafamaw don nka n'i y'a tigɛ ka taa seli i bɛna sɔrɔ a taara k'i to yala i ka seli yakariya ni sababu ninnu kama silamɛya bɛ kiti jumɛn di o la
seli waati tɛmɛli ye lahalaya fila ye a lahalaya fɔlɔ ye duman ye seli bɛ kɛ misiri la waati mun na ne jama caman bɛ o wagati de dɔn o wagati tɛmɛli o ye lahalaya dɔ ye Lahalaya filanan ye jumɛn ye misiri seli wagati o ko tɛ nka seli yɛrɛ ka kan ka kɛ furancɛ mun kɔnɔ sariya la o tɛmɛli ko don mun ye lahalaya fɔlɔ in ye misaliya bolo ma an fɛ i b'a sɔrɔ lagansara bɛ seli sɛzɛri n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ dɔ b'a la ka fɛn dɔ lamɛn sɛzɛri sɛzɛri waati ale bɛ k'a lamɛn nka fɛn in bɛ ban yanni 16 heures 30 cɛ nka misiri kɔni bɛ seli ka sɔrɔ ale ma tila nin fɛn in lamɛnni la o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya filanan ye jumɛn ye n'i y'a lajɛ an bɛ wagati min na komi sisan lagansara bɛ ban ni tile binni ye tile bɛ bin bamakɔ yan nin wagati in na fo ni 6 heures tɛmɛna ni miniti bi naani ani saba ye o la o kɔrɔ de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a to yen fo sizɛri mana tɛmɛ ni miniti bi naani saba ye ka sɔrɔ ka lagansara seli o kɔni selila ka sɔrɔ wagati bɔra n b'a jigiya nin tigilamɔgɔ ka ɲininkali kan t'o ma n'a kan t'o ma f'a kan bɛ misiri bɛ seli wagati min na o de taali la k'ale to lahalaya ye fila ye ni cɛ don misirila seli y'a kan wajibi de ye ka da ala kira ka kumakan kan sallallahu alaihi wasallam ala kira ko n'ale tun bɛ maa dɔ sɔrɔ a bɛ min bila jama ɲɛ a bɛ jama dɔw fana yamaruya u ka lɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ale n'o bɛ wuli ka don madina dugu kɔnɔ cɛ o cɛ min dalen don a ka so kɔnɔ n'o ma na misiri la seli wagati la ka maaw to ka seli misiri la k'a b'o bɛɛ ka so jɛni o kunna Nin ye ala kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛlaw y'a ta nin hadisa in kɔnɔna la k'a fɔ ka taa misiri la ka seli o ye cɛ kan wajibi ye fo ni darura wɛrɛ y'i bali a kɛli ma o hukumu kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko cɛ dɔ don misiri bɛna seli k'ale to fɛn dɔ lajɛli la a k'a dɔn k'a fɔ a ye haramu kɛ a bɛ jurumiba sɔrɔ a la nka seli kɔni tɛ bin ka bɔ a kan a bɛ seli kɛ nka a ye jurumi sɔrɔ ka d'a' ma taa misiri la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso don misiri seli t'o kan wajibi ye o la ale b'a ka so kɔnɔ de madama a bɛna seli nin kɛ a waati kɔnɔna la ka ban hali ni misiri selila k'a to baasi t'a la misaliya bolo ma ni maa min ye lagansara seli bamakɔ yan 17 heures i y'a seli a wagati la Ka d'a kan lagansara waati bɛ ban fo tile binni de tile dun bɛ bin fo 18 heures mana tɛmɛn ni miniti bi naani ni saba ɲɔgɔnna de ɔ n'e ye lagansara seli 17 heures la i y'a seli a waati la nka i tɛna misiri kɔni sɔrɔ misiri min bɛ yen k'i b'a fɔ k'o bɛ seli fo 17 heures a dɔw la o bɛ seli 16 heures ɲɛkɔrɔ walima 16 heures mana tɛmɛ dɔɔni walima 16 heures yɛrɛ de la o bɛ seli o de la o la ni mɔgɔ min ye cɛ ye a tɛ bɛn ale ye a ka to fɛn wɛrɛ lamɛnni la k'a to seli ka kɛ misiri la k'a to n'o tɛ a bɛ jurumi sɔrɔ nka ni muso don madama a bɛ seli waati kɔnɔna la ka ban sariya la basi foyi t'a kan n'a bɛ nafa sɔrɔ ni emisiyɔn in na k'o lamɛn a tila ka seli kɛ madama a b'a sɔrɔ seli waati ma bɔ hali ni misiri selila ni seli waati bɛ yen ka a b'a ka seli k'o kɔnɔna la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da kɔnɔna na an bɛ ɲininkali maa caman sigira a kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko maa ka ɲinini kɛ alikuranɛ kɔnɔna na k'a fɔ fɛn dɔ b'a kɔnɔ si dɔ b'a kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka maa lakisi ka bɔ virisi korona bana ma ani ala ko suma kɛrɛnkɛrɛnlenw minnu faralen ɲɔgɔn kan dɔw gafelama don ni maa min y'o kalan k'o bɛ kɛ sababu ye k'i lakisi ka bɔ virisi bana ma yala nin kuma ninnu silamɛya bɛ bilasirali jumɛn di a la to ala k'an bɛn sawaba ma mun ye siko in ye k'a fɔ ko n'i ye alikuranɛ dayɛlɛ k'i bɛ taga si dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ko o si in ye alakira farila si ye ko a bilala kuranɛ kɔnɔna la k'i b'a ta ka a kɛ ji la n'i y'a kɛ ji la k'i b'a min k'i ko n'a ye k'o b'i kisi a ma nin ye manamanakan dan de ye manamanakan don ka da fɛn damadɔ kan a fɔlɔ ye mun ye alisilamɛya diina ko tɛ na nin nacogo la silamɛya diina ko tɛ na nin nacogo la kelen a filanan ye mun ye si mana ta ka bɔ fari la a kɛla nɔgɔ ye o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ko saniya ye fɛn damadɔ ye kamankɔrɔsi dili b'a la ani lawura si dili ani nunkɔrɔsi dili k'o ye saniyali kɛnan ye o b'a jira k'a fɔ ni olu bɔla farikolo la o ye nɔgɔ de bɔlen a la bɔla yɔrɔ min na o yɔrɔ saniyala ɔ si min bɛ to o cogo la O tɛ ka taga kɛ an ka kɛnɛyali kɛnan ye k'a sɔrɔ sariya b'a jate k'a kɛ nɔgɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka o si fana bilayɔrɔ kɛ alikuranɛ ye kuranɛ ka sanu de ala ye kuranɛ tanu alikuranɛ kɔnɔna la ko fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara ko alikuranɛ bɛ sɛbɛn fura kɔnɔ minnu karamalen don k'a bonya marfu'a a kɔrɔtalen don mutahhara a saniyalen don ala taala ka kuranɛ mankutu ni kɔrɔta ni saniya ye ka tila k'o kɛ si bɔyɔrɔ ye o bɛ kɛ cogo di i b'a dɔn o la k'a fɔ ko manamanakan don n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ yen ni kuranɛ b'i bolo n'a y'a sɔrɔ k'i b'a kalan hadamaden si bɛ kari ka bin nɔgɔya la i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ I farikansi karitaw ka ca kɔrɔna bɛ mɔgɔ o mɔgɔ mun bolo k'a bɛ kɔrɔna dayɛlɛ ka caya i b'a sɔrɔ a farikansi karilen don ka bin a kɔnɔ maa mun y'a kuma fɔ a ye porofite mɔgɔw ka lahalaya de la k'o hakili sonya ni o sira ye a bonyana dɔw bolo ko si ka taa ye kɔrɔna kɔnɔna la hali ni kitabu gansan b'i bolo i bɛ kitabu mun kalan k'a caya i b'a lajɛ i bɛ si murumuru sɔrɔ a kɔnɔ a karila ka bin a kɔnɔ ta yɛrɛ ma walima k'e to k'i kun pɛn walima k'i to k'i bonsi pɛn a karila ka bin a kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka o suruman dɔn a fɔ k'i pɔsi kɔnɔ ko si b'i pɔsi kɔnɔ maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a b'a kun pɛn ka caya a ka ca la i bɛ si murumuru sɔrɔ a pɔsi kɔnɔ a n'i ko k'a sela pɔsi kɔnɔ cogo duma la a karila ka bɔ i fari de la o bɛ cogoya mun na kɔrɔna fana ta b'o cogoya kelen de la k'a fɔ k'i bɛ o ta ka baara kɛ n'o ye musirikuya de ye filankafoya don ka d'a kan i ye nafa sɔrɔli danfɛn wɛrɛ la mun tɛ ala ye alahu taala b'a fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la ko foyi tɛ sankolo la foyi tɛ dugumakolo la mun bɛ se ka nafa sama k'a se danfɛn ma walima ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ danfɛn kan fo alahu taala fɛn o fɛn mun bɛ yen ni mɔgɔ y'a bato ka ala to yen a si tɛ ka jɔn nafa a si tɛ ka jɔn tɔɔrɔ n'i ye nafa tigiya ta k'a di o si in ma i ye filankafoya kɛ o kɔrɔ i y'a bila alaya plasi la o de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ mun bɛ yen n'o y'a baara ye k'a bɛɛ ka tubi ka taa ala ma N'o tɛ filankafoya donna o ka minɛn kɔnɔ n'i tun t'a dɔn n'i y'a dɔn i bɛ tubi ka taa ala ma n'i tugula k'a kɛ k'a dɔn ka tila ka tugu k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ sinsin filankafoya kan an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la an ka diinɛ kiriw tɛ na nin nacogoya la alakira salalahu alayihi wasalam fiɲɛbana wulila a ka sahabaw la a kɔfɛ o kira ka sahababa dɔw fatula fiɲɛbana sababu la a dɔ ye Muazu bun Jabali alakira ko salalahu alayihi wasalam k'ale mantɔn na mun bɛ halala ni haramu dɔn ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye Muazu de ye a ko ka kɔrɔna minɛ maa minnu bolo dɔ ye Muazu ye fiɲɛbana y'o sɔrɔ Sami a sahidu suyala ni o sababu ye munna alakira ma a si bila kurana kɔnɔ k'a d'o ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ko in tɛ ko ye o cogoya kelen fana na Abu Ubaida Amir ibn Jarrah ala kira ko mun ka ko na ko aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ko ni man ale mantɔn na mun ye dannamaa ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye Abu Ubaida ye ale fana shahidi suyala ni fiɲɛbana de sababu ye munna kira ma kunsigi ci o fana ma a bɛna ci anw de ma anw mantɔn tolenw siga foyi t'a la nin ye manamanakan de o de y'a to ko yɛrɛ laban na mun bɔla ka kuma yɛrɛ fɔ a yɛrɛ tilala ka bɔ tuguni ko jama ka yafa ale ma ko ale ye Kamara dɔ ye k'ale sigilen don Thailand ale de bɔla k'a fɔ ko ka nin kɛ ko donc ko mɔgɔw ka yafa ale ma ka fɛn kɛ kuma caman caman caman i b'a dɔn a ye tulonkɛ kɛ maaw hakili la Sitana donna maa minnu na olu fana tugula a nɔfɛ sitana y'a ko tɔ masiri fo ala i bɛ dɔw ye ka kurana ta ka na k'a bɛ nin kurana in kɔnɔ a bɛ nin fana kɔnɔ mun b'a kɔnɔ e yɛrɛ si de karila ka bin a kɔnɔ e m' si si ni si tɛ kelen ye dɔ ta ye nin dɔ ta ye nin ala kira si bɛ taa k'o bɛɛ ye cogo jumɛn na sallallahu alaihi wasallam a dɔ ye finman ye dɔ ye jɛman ye nin ta ye nin ye nin ta ye nin a si bonya tɛ kelen ye a hakɛw tɛ kelen ye n'a y'a sɔrɔ kira kelen kunsigi don K'o ye tiɲɛ ye a bɛɛ tun kan ka kɛ si sugu kelen de ye mais siw tɛ cogoya kelen ye mɔgɔ mun bɛ kurana mun kalan o si de bɛ kari ka bin o kɔnɔ ni mun si bɛ cogoya min na i kunsigi bɛ kɛ o cogo kelen de la n'a karila a bɛ kɛ o cogoya de la bɛɛ ta b'i ka cogoya la ka bɛn i yɛrɛ ka cogo ma i b'a dɔn k'a fɔ nin ye manamanakan ye a ni ala ka diinɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma dɔw fara ala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam dugawu dɔw bɛ yen a ko ko n'i ye mun fɔ sɔgɔmada fɛ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ n'i y'a fɔ wula fɛ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ ala kira ka kumakan b'o la o ka ca o dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ bisimilahi

Ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ni maa mun ye nin fɔ sɔgɔma siyɛn saba ko tɔɔrɔ t'i sɔrɔ wula fɛ n'i y'a fɔ siyɛn saba tɔɔrɔ t'i sɔrɔ su kɔnɔ ala kira ka kumakan ye ninnu ye o la ninnu fɔla a ko tɔɔrɔ t'i sɔrɔ nin bɛɛ ye tɔɔrɔ dɔ ye o cogoya kelen fana na a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma

ɔ ni ala ka diɲɛ ye ala b'i latanga o de sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ o la ninnu minnu n'o sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ i ka to ka o bɛɛ fɔ baasi t'a la dugawu minnu sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ i k'i sigi sɔgɔma k'a bɛɛ fɔ k'i sigi wula fɛ k'a bɛɛ fɔ ka to k'a bɛɛ fɔ kuma ni kuma baasi tɛ o kɛli la ka d'a kan dugawu ye alabato dɔ ye ni sarati dɔ ye a ka sabati ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam an b'a ala deli dugawu minnu sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ ala k'an sabati u kan n'an y'a kɛ ala k'a jaabi an ye hali bi ɲininkali kelen in bolo fara wɛrɛ bɛ mɔgɔw ka ɲininkali olu sera ma an b'a don kɔnɔna na o ye mɔgɔ dɔw ka yamaruya de k'a fɔ bɛɛ ka alamisadon ta ka sun ni bɛɛ sunna o la bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ko n'o kɛra bana tɔɔrɔ bɛ wuli Yala ka yamaruya kɛ bɛɛ ka don kelen ta ɲɔgɔn fɛ ka sun bɛɛ ka sun tigɛ don bɛɛ ka dugawu kɛ yala o fana ye ala kira ka taabolo dɔ ye wa ala k'an bɛn sawaba ma a ma ye ala kira la ko gɛlɛya dɔ nana ni kira ko sahabaw ma ko bɛɛ ka sun nin don in na o ma ye kira la sallallahu alaihi wa sallam o cogoya kelen fana na ala kira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam fiɲɛbana ye sahabaw sɔrɔ nka a ma ye o la k'i b'a fɔ ko o ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ k'an ka nin don in sun ka Alahu taala deli Ala ka bana in wuli ka bɔ an kan o ma ye o la o la ko in bɛ to doma ma don minnu ye bato kɛ don y'an bolo n'o ye lasulu ye an ka batow kɛ o kɔnɔna la k'an to batow la ka Ala deli o ye ko ye ko mun b'a la ne lasulu don ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko sunbagatɔ ka dugawu jaabilen don nka ka sun kɛrɛnkɛrɛnya nin kama o ma ye ala kira la ni maa mun sunna ten ka Alahu taala deli sun kɔnɔna la ni tɔɔrɔ in bɛ ala k'a wuli an b'a jigiya k'a fɔ i ka dugawu bɛ jaabi nka mun ye k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka jɛ ka sun ɲɔgɔn fɛ ka da nin tɔɔrɔ in kan an m'o ye ala kira la sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a lajɛ kalo yelen dugala kira bɔla ka seli eh, kalo nɔrɔ tiɲɛna kira bɔla ka seli o la tile fana yelen dugala ala kira bɔla ka seli o la o seli cogo bɛ yen nka k'a fɔ ko lajarabi bana binna jama kan ɔ ko kira ye nin seli in kɛ walima a ye nin sun in don o ma ye ala kira la sallallahu alaihi wa sallam O la madama n'a ma ye ala kira la hɛrɛ bɛɛ bɛ ala kira ka taabolo tuguɲɔgɔnyali de la mɔgɔw ka dugawu kɛ dugawu minnu mɛnna ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam an kan'a fɔ k'a fɔ k'an bɛ bato kɛrɛnkɛrɛnya o kɛli kama madama a ma ye ala kira la sallallahu alaihi wa sallam nin de ye kɔrɔfɔ la kɛnɛma ye wallahu taala a'lam N bɛ lajɛkɛlaw an bɛ ji min dɔn an bɛ tila ka se ka na cɛso kɔnɔna aw ni ce aw ka majɔ la o sala nabihame o sariya ma ale ko hato k'an bɛ sɔɔni

Alihamdulila sigi kurakuraya kura ye ka hakiliji k'a fɔ ɲininkaliw bɛ na sira minnu fɛ o nɛgɛjuru sira filɛ nin plus deux cent vingt-trois cinquante vingt quatre-vingt-dix cinquante-deux ɲininkaliw bɛ na a sɛbɛnnen whatsapp sira fɛ walima message fɛ walima a vocal lama ala k'an bɛn sawaba ma ɲininkali min n'an bɛ wuli o la o ye ko yala Alikuranɛ kɔnɔna na walima ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kumakanw na fɛn min ye nin bana ye maaw bɛ ka kibaruya jɛnsɛn k'a fɔ ko a nana k'a ta tɔgɔ ma ka tila ka nin waati in jira k'a fɔ k'a bɛna kɛ fana yala kumakan ninnu ye kumakan sanuman ye wa nin maa dɔ ka ɲininkali
ala k'an bɛn sawaba ma kɔrɔfɔ min b'a la ka yɛrɛkɛ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ala ka alikɔrɔna sura min bɛ yen ni ala ye ala kira kuma ɲɔgɔnya a kɔnɔna la n'a bɛ fɔ sura in ma ko suratul mudathir e min kɛlen don k'i yɛrɛ meleke n kan b'i ma ala ye kira wele ni yɛrɛ melekela ye ka kuma ɲɛnama dɔw f'a ye k'a bilasira maa minnu bɛ yen n'o balalen don nin sura in na k'a latɔnɔmi k'a fɔ k'u b'a jigi k'a kɔrɔ kɛ nin bana in ye i k'a dɔn k'a fɔ a ni alikɔrɔna tɛ taa ni ɲɔgɔn ye Alikɔrɔna dila alakira ma sallallahu alaihi wasallam o ma kɔrɔ min dɔn k'o fɔ a la a tɛ bɛn maa ye i k'a fɔ k'i ka o kɔrɔ ɲini k'o fɔ a la alikɔrɔna dila alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ye maa minnu lamɔ n'o ye a ka sahabaw ye n'a ye alikɔrɔna kɔrɔ fɔ olu ye olu ma kɔrɔ min fɔ an ye alikɔrɔna la a tɛ bɛn an ka alikɔrɔna kɔrɔ fɔ ni o ye dɔnnikɛlaba minnu nana olu kɔfɛ ni olu de jatela k'a fɔ k'u kɛra tafsiri jɛturabaw ye ibnu jariri tɔbari ibnu abi hatim an'u na ɲɔgɔnna wɛrɛw dɔnnikɛlaw gulonna minnu kɔ la alikuranɛ kɔrɔfɔli la olu ma alikuranɛ kɔrɔ fɔ fɔcogoya min na a tɛ bɛn maa ye ka alikuranɛ kɔrɔ fɔ tan nin fɔcogoya in na sura in a kɔrɔ tɛ fɛn dabirilen ye sura in laɲini mun b'a la a ma tunun sahabaw la sura in fasarinkɛlaw ye sɛbɛnni minnu kɛ o ye kɔrɔ mun fɔ a la a ma jɛngɛ hali fitinin a fɔra larabukan de la a jiginna maa kunfɔlɔ minnu kan larabu jɛlenw don o ka larabukan jɛlen don n'o ma mun faamuya o bɛ taa o laɲini alakira bolo sallallahu alaihi wasallam o de kama a tɛ bɛn maa ye ka kɔrɔ wɛrɛ foyi fɔ a la ka tɛmɛ olu ye mun fɔ kan a fɔlen don sura kɔnɔna la k'a fɔ wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu maa tɛ i ma ala ka kɛlɛcɛ dan dɔn fo n'a kɛra ale yɛrɛ ye o kuma ye kuma jɛlen ye o ala ka kɛlɛcɛw bɛ fan bɛɛ la jate mun fɔla o tɛ jate mun fɔla o fɔra sababu mun kama o bɛ yen kɔrɔ mun fɔra a la o jiginni kun fɔra o bɛ yen nin fana fɔra ka jaabi mun jaabili mun kɛ o fana bɛ yen ala ka kɛlɛcɛw ka ca n'i ko k'a fɔ ko nin ye ala ka kɛlɛcɛ dɔ ye ka ɲɛsin kafiriw ma mɔgɔ t'a fɔ k'a b'i sɔsɔ o la ka da mun kan alakira sallallahu alaihi wasallam muslim b'a lakali an y'a ka sahih kɔnɔna la k'a fɔ ayisatu ye alakira ɲininka fiɲɛ bana na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko fiɲɛ bana masa taala ka lajaba kun don a tun bɛ mun ci manton tɛmɛlenw ma nka ala y'a kɛ hinɛ ye muminiw ma o b'a jira k'a fɔ n'a ye mumini mun sɔrɔ ni a kɛra i sata ye Ala ka hinɛ don i ma ka d'a kan i bɛ sahidu suya daraja sɔrɔ nin ye kira ka kumakan ye nka kafiri mun b'a la n'o tola a la Ala ka jankata don ka ɲɛsin o ma nin ye kuma in bɛɛ lajɛlen bannen ye nka mun de ye k'a fɔ k'i bɛ alikuranɛ aya tɔnɔmi ka a kɔrɔ fɔ ni o ye o tɛ alikuranɛ ka laɲini ye kuranɛ dila an ma mun kama walasa ka jɔn kanda k'o bilasira ka taa Alahu taala ka siratigɛ ɲuman kan. Ala b'o fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la k'ale ye alikuranɛ walawala an ye walasa an ka taasi a la walasa k'a kɛ kanda ye alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ni Alahu Taala ka kumakan fɔlen ye ala ye kuranɛ kɛ kandali kɛnɛ ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye kuranɛ dila nin de kama nka mun ye an ka siyansiw ye ka bɔ ka jateminɛw kɛ

sahabaw ma aya fasari tan ala kira m'a kɔrɔ fɔ tan sahabaw ye wa minnu nana olu kɔfɛ olu m'a ta nin tacogoya la ka aya tɔnɔmi k'a fɔ k'i b'a bɛn o ma o ye fili ye o de kosɔn i b'a sɔrɔ a kɛbagaw bɛ taa aya ta fo ɲɛfɛ ka tila ka segin ka na daminɛ la ka segin ka na a don tan ka na a bɔ tan yaani tisa alayha tis'ata ashar o ye kuma jɛlen de ye ala ye jahanama ko fɔ alayha tis'ata ashar nka ni e y'o fasari ko tis'ata ashar o ye tan kɔnɔntɔn ye o tɛ 2019 kɔni tan kɔnɔntɔn de fɔla a ma fɔ ko kɛ ba fila ni tan kɔnɔntɔn ɔ ni e ye laban in dɔrɔn ta k'o kɛ tis'ata ashar 19 covid 19 o ye ka aya tɔnɔmi jagoya ka fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ alikuranɛ kabako se mago tɛ k'i k'a tɔnɔmi k'a bɛn fɛn dɔ ma walasa mɔgɔw ka kaba a la ni mun filɛ nin an k'an yɛrɛ kɔrɔsi a la dɛ ka da a kan wa man azlamu mimman iftara alallahi alkadiba maa tɛ yen maa mun ka tɔɲɔli ka bon ka tɛmɛ maa mun ye kuma fɔ k'a da ala la nkalon da ala la nkalon dali ala la o kɔrɔ ye o dɔ ye jumɛn ye Alahu Taala ka kumakan Ala ka ciden ma kɔrɔ mun fɔ i ye a la ciden ye maa minnu kalan olu ma kɔrɔ mun fɔ i ye a la olu ye maa minnu kalan olu ma kɔrɔ min fɔ a la e yɛrɛ ka o kɔrɔ fɔ a la ka ala ka kuma kɔrɔ fɔ ni o ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko ni maa mun ni e ye alikurana kɔrɔ fɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni dɔnniya ye hali n'i ka fɔta kɛla sawaba ye k'i ye nkalontigɛla ye o kɔrɔ ye jumɛn ye ka fɛn dɔ fɔ alikɔrɔna aya dɔ kɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma jɔ dɔnniya kan dɔnniya ye jumɛn ye i ye mun tiɲɛ ta ka bɔ ala kira yɔrɔ i ye mun tiɲɛ ta ka bɔ kira ka sahabaw yɔrɔ i ye mun tiɲɛ ta ka bɔ sahabaw ye minnu lamɔ yɔrɔ n'o ye tabi'unaw ye nin de ye dɔnni ye diinɛ kɔnɔna la N'i y'a fɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni dɔnniya ye hali n'a y'a sɔrɔ a kɔrɔ kɛra o ye k'i ye nkalon tigɛ ka d'a kan i m'a fɔ ka jɔ dɔnni kan o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'a fɔ ko sura dɔ b'alikurana kɔnɔna la mun ye nin bana in kofɔ k'a bɔyɔrɔ fɔ ka aya tɔnɔmi ka jamakulu kofɔ a bɔla jamakulu mun na zarni wa man halakutu wahida ko o danna o kelen na olu kelen ka ca ni mɔgɔ miliyari kelen ni kɔ ye o bɛ ka dugukolo kilancɛ bɔ wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina suhuda ka olu mankutu ka fɛn kɛ aya jigin sababu bɛ sahaba ye sababu fɔ k'a jiginna nin de la a jigila nin karisa de la ɛ ka a jɔsi k'a bɔ la pewu ka na a bila sisan la sahabaw ma se ka o foyi dɔn fo kɔnɔ dɔn bi de yan n'o fɔlɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'i ye dankari kira ka sahabaw la o ye kurana kɔrɔ fɔ ni fɛn ye o tɛ mun dɔn o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an k'an ka jijaw kɛ an k'an ka cɛsiriw kɛ nka kana a fɔ k'an b'ala taala ka kurana aya tɔnɔmi ka kɔrɔ fɔ a la kɔrɔ minnu b'a la n'o tɛ a lasili ye ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da kan o ye ni tilema bɔra ka seli waatiw ka a teliya ka na o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ seli waati minnu bɛ seli misaliya 16h don i ka seli 16h 15h45 yala kuma bakuruba fɔli la ni tilema ganna seli waatiw ka kan ka jateminɛ cogo di ala kira ka kumakan bɛ salalahu alayhi wasalam ko ni tilema ganna ko an ka lagansara don suma kɔnɔna la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i y'a seli a waati daminɛ na o b'a sɔrɔ tile yangalen don kosɛbɛ nka n'i y'a to a waati daminɛ ka bɔ yen tile kalaya fanga bɛ bɔ a la ɔ ka lagansara bila o waati kɔnɔ k'a seli o ye ala kira ka suna dɔ ye salalahu alayhi wasalam nka jateminɛ mun bɛ yen n'o de bɛ wagati donni sabati n'o sabatila dɔrɔn seli bɛ se ka kɛ nka ka a bila nin wagati in fana kɔnɔna na min b'a to ni mɔgɔ bɛ se ka bɔ nɔgɔya la o tɛ gɛlɛya sɔrɔ ka bɔli la ka taa misiri la kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma olu ka misiriw tun tɛ k'i b'a fɔ kilimu b'a kɔnɔ ventilateur b'a kɔnɔ fo seli tun bɛ kɛ cɛncɛn jalan de la i b'a sɔrɔ ni tile kalayala hali k'i ten da cɛncɛn na a man nɔgɔ ɔ k'a to tile kolo ka sumaya o ye alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam hadisa mun nana a ye nin de kofɔ o la a kɛli ye sunna ye nka wajibi tɛ a kɛli ye ni seli waati donna ka bɛ ka seli kɛ wallahu taala alam kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan lajɛlikɛlaw ka hakɛ to o ye muso ka fini jukɔrɔfini n'a bɛ feere k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ waati in na u bɛ ja dɔw k'a kan min ye adamadenw lankolon ye ani cɛnimusoya desɛnw u b'o jaw kɛ fini ninnu kan yala o fini sugu sanni alisilamɛ fɛ k'a don silamɛya bɛ bilasirali jumɛn di a la ala k'an bɛn sababa ma ɛɛ desɛn o desɛn mun n'a bɛ kɛ ni nimafɛn desɛn don n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ lɛbu da kɛnɛ kan jango k'a fɔ bunadamaden o ye haramu de ye foto o foto mun fana n'a bɛ ta ko hadamaden de bɛ a la a bɛ hadamaden dɔ lɛbu da kɛnɛ ma o ye haramu ye fɔlɔ mun ye desɛn ye n'o ye ka lajɛli kɛ ka a fɛn ɲɔgɔn desɛn alakira sallallahu alaihi wasallam ka waati la o tun bɛ yen o la n'i ye hadamaden dɔ lajɛ k'a desɛn walima ka hadamaden ɲɔgɔn desɛn hadisa mun nana k'a fɔ ko i bɛ ka alahu taala ka danfɛn ɲɔgɔn ladege o hadisa in o bɛ bɛn e ta ma ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam furumuso ayisatu o ɲɔgɔn dɔ desɛn tun b'a ka soda la alakira o k'a ka wuli ka bɔ yen ka d'a kan mɛlɛkɛ jigintɔ la a ka so kɔnɔ a ma sɔn ka don ka da kan ko mɛlɛkɛw tɛ don so kɔnɔ o ɲɔgɔn bɛ so minnu kɔnɔ a y'a tigɛ k'a kɛ kunkɔrɔdonnaw ni duguma dalanw ye ni mun filɛ nin nin ye o lahalaya o de kama minnu bɛ kɛ musow ka danpew ni ma fɔ cogoya na fini kɔrɔ dontaw kan pendeliw kan a caman na a kɛra ni bolola desɛn de haramu don o ye kelen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ foto fana don fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ apareyi foto kibaruya la nka a k'a sɔrɔ fɛn mun bɛ bange a la o fana tɛ haramu ye Ka da a kan fɛn o fɛn min bɛ yen ni a yɛrɛbakun yeli haramuyalen don o foto lajɛli haramu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye cɛ dɔ ka desɛn walima muso dɔ ka desɛn o lebu bɔlen don o yɛrɛbakun yeli ye haramu ye cogoya min na o foto fana cogo cogoya ye haramu ye hali ni bolola desɛn tɛ n'a foto don ye haramu ye o la kuma in bɛ munumunu jumɛn dafɛ k'a fɔ k'a kuntaala surunya musow bɛ nin kɛ ka desɛnw kɛ min ye cɛw ani musow desɛnni ye pendeliw sanfɛ walima k'a kɛ daraw sanfɛ dara minnu bɛ bin dilan kan ɔ n'a laɲini ye o bolo ka se ka cɛw ni musow sama ka se ɲɔgɔn ma dilan kan haramu don ka da a kan o ye hadamaden dɔ de sawura desɛn walima o ye dɔ de foto ta k'a nɔrɔ o ka o dara ninnu na o ka o pendeli ninnu na walima u ka magoɲɛfɛn wɛrɛ ninnu na o ye o waleya min kɛ o ye haramu de ye foto n'a kiiti don desɛn n'a kiiti don waleya in yɛrɛ fana kɛli n'a kiiti don a bɛɛ ye haramu de ye o de kosɔn an balimamusow k'o yɔrɔ majanya ka bɔ a la k'a kɛ daraw sanfɛ a dɔw la o b'a kɛ sɔgɔli yɛrɛ la o b'a desɛn kɛ k'a sɔgɔ I b'a sɔrɔ cɛ ni muso o melekelen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la haramu don walima k'a kɛ cogoya wɛrɛ la min yɛrɛ dɔw lakali ka go da la k'o bin dilan kan k'a faamuya dɔrɔn ko nɔn ne ni cɛ dɔrɔn don a mɔgɔ wɛrɛ t'a ye o ye haramu de ye i fatula bi mɔgɔ dɔw na kɛ i ka dara kɔ i ka dilan minɛnw labɔ i ka armoire kɔnɔ n'a bɛ bɔ ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ yen e yɛrɛ bɛ maloya n'a ye K'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ balo la dugukolo sanfɛ, hali ni o yɛrɛ tɛ, a haramuyalen don cogoya min na, cɛ ni muso ka sigi k'o bɛ ja jugu lajɛ, porno ɲɔgɔn lajɛ, walasa ka o nege don ɲɔgɔn na, o ye haramu ye cogoya min na, nin fana ye haramu ye o cogoya kelen de la donc ka d'a kan Allahou taala b'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la ko tulo ka mɛnta ani ɲɛ ka yelita ani dusukun yɛrɛ ka fɛn faamuta ko lahara jɔ don na ala bɛ taa ɲininka a bɛɛ la o la fɛn o fɛn min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ maloya n'a ye jɔn k'a y'i bolo maloya n'a ye ala taala k'a y'i bolo ala min bɛ yen n'ale ka ɲɛ filɛli dogolen tɛ foyi la o la nin ɲɔgɔn bɛ an balimamuso minnu bolo ni ŋaniya ɲumanya don u bolo kuma dɔw la u ka seminɛrikɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ a dɔw donnen don fɛn kɔnɔ u bɛ k'a feere cogo bɛɛ la u hakili la ko halala don ka d'a kan u bolo a bɛ cɛ ni muso dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ dilan kan nka haramu don ka d'a kan e mun bɛ na ye e bɛ ka ja dɔ de lajɛ min t'e ye cɛ min fana bɛ na ye a fana bɛ ka ja dɔ ye min t'ale ye o la o lajɛli ye haramu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tɛ mɔgɔ kofɔ kɛrɛnkɛrɛn' bolo ma An bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma. Amina yarabi. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan, o tigi ko ko ale muso don, cɛ dɔ tun y'a laɲini, cɛ min n'a sɔrɔ furu waleyaw n'o ye furu ɲɛbila baaraw bɛɛ tɛmɛna u ka dumɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o kɔrɔ ye furunafolow bɛɛ dira, fɛn bɛɛ dira, a tɔ tora muso ka don, furusiriw bɛɛ kɛra, a tɔ tora muso ka don. Ale kɔni y'a ɲini cɛ fɛ ko cɛ ka sabali ka waati dɔ makɔnɔ. cɛ y'a jira ale la k'a fɔ ale tɛna se ka sabali k'o waati kofɔlen makɔnɔ wa cɛ tilala k'a fɔ ale ɲɛna aa n'i ma sɔn an ka furu kɛ nin waati la ni n lajarabila n'i ye jɛnɛya kɛ i b'a jurumu ta yala k'ale b'o jurumu ta wa ale kan ka mun fana kɛ
ala k'an bɛn sababa ma ale t'o jurumin ta dɛ cɛ ka jurumin b'a kan na Ɔ, furu kɛbaliya retard la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tɔɲɔli bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin cɛ ma o tɔɲɔli o kɔni jurumi o b'o ta nka mun ye k'a fɔ cɛ tagala don ala kota mun na k'o jurumi bɛ da muso kunna o tɛ dɛ a bɛ n'a fɔ misaliya bolo ma cɛ minnu dɔw bɛ taa taama sira fɛ k'u muso to kɔ muso k'a fɔ ko bɔn ko ne ye fɛn o fɛn min k'a jurumi bɛ i kunna cɛ ka tila k'i jɔ ko awɔ ko ne jɛnna n'a ye n b'a jurumi ta o kɛla o kɔni o ye manamanakan de ye e fɛn o fɛn mun k'a jurumi b'i yɛrɛ de kunna cɛ ka foyi t'a la dɛ N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ toli man di i ye ka cɛ makɔnɔ i tɛ ka sabali o la n'a bɛ furu la a bɛ furu wuli de mais k'a fɔ dɛ n'i ye fɛn o fɛn mun kɛ k'a jurumi b'a kan o ye fu de ye sariya la o tɛ bɛn ou bien i b'a sɔrɔ furuso dɔ kɔnɔna na cɛ bɛ lajarabi ni kurusi jala lagosi ye a b'a fɔ muso ye ko bɔn ko to n ka furu kɔnɔna i kana bɔ furu kɔnɔ donc ne yɛrɛ ye jɛn d'i ma n'i yɛrɛ sera ka i yɛrɛ mago dilan cogo o cogo la n ye jɛn d'i ma a la Sariya la o tɛ ka kɛ o ye haramu de ye Ala ka hakɛ ye Ala ka hakɛ de ye mɔgɔ tɛ se ka o jɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka o kunko ta mɔgɔ ye wa laa taziru waaziratun wizra ukhra Ala ko ni jurumitɔ tɛ doni ɲun ni wɛrɛ ka jurumi doni na alikiyama jɔdon na i ye mun kɛ i kunko don maa min y'i dɛmɛ a la o bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la i nɔfɛ nka a kunko ye e de ta ye i mun kɛla a kɛbaga ye. Ala k'an bɛɛ sababa ma min bɛ o kɔfɛ ɲininkakali wɛrɛ bɛ da ko tigi ka ɲininkali bɛ ko sunkolonlima kɔnɔ samatiya k'a b'a fɛ ka dɔ fɔ la ala kɛra ka taabolo la sɔrɔla sala ala kɛra sɔla h sala sunma kɔnɔ dɔn a bolo ne samatiya dama dɔ fɔli ye a ko la a fɔlɔ ye don ye ala kɛra ko sala sa ko d'a ka sa ha ya fɔlɔ an kɛfɛ ko kalo don mɔgɔ caman bɛ ɲina mun kɔ bayna rajab wa ramadan a bɛ kamudun kalo ani sunlo kalo ni ɲɔgɔn cɛ arajaba ye lahɔrɔma kalo ye o kɔfɛ sunlo yɛrɛ bɛ yen ale cogolen o fila ni ɲɔgɔn cɛla la ɔ mɔgɔ hakili bɛ to rajaba la o miiri bɛ da sunlo kan o bɛ ɲina nin kɔ joona k'a sɔrɔ ko kalo in kɔnɔna la ko turfa'u a'maalul ibaad jɔnw ka baara bɛ kɔrɔta ka taa Alahu taala ma o la dɔnnikɛlaw ko baara bɛ kɔrɔta lahalaya damadɔ la eh, dɔgɔkun baara o bɛ kɔrɔta ka taa Ala ma tɛnɛdon ani alamisadon mun ye san baara ye o bɛ kɔrɔta ka taa Alahu taala ma eh, sunkalo makɔnɔ de kɔnɔna la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam hadisa wɛrɛ la tuguni Albani ye mun kɛnɛya k'a fɔ ko ni sunlo makɔnɔ camancɛ su sela a su tan ni duurunan ko Alahu taala bɛ i poyi jɔn dusukun kan jɔn jɔn mun b'a la n'o ye ala kelenbagatiya jɔn ye tɛ filaninkafo ye jɔn jɔn mun b'a la nijuguya t'i dusukun kɔnɔ ka ɲɛsin balima silamɛ dɔ ma k ko ala bɛ yafa o bɛɛ ma nin yela Alakira ka kumakan kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o b'a jira k'a fɔ kaloba don jɔn ka san baara kɔrɔta kalo don wa ala ka yafa muminun fana ma a kɔnɔna la o kɛli kalo don o de kosɔn Alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ tɛnɛndon ni alamisadon sun ko walasa ale ka baara ka kɔrɔta k'a sɔrɔ a bɛ sun na a bɛ bato dɔ la cogoya min na a yela a la Ayisatu ka hadisa lagalen ani Umu Salamata ka hadisa lagalen k'a fɔ kira tun kɛra sallallahu alayhi wa sallam a bɛ sunlo makɔnɔ bɛɛ sun walima a b'a sun fo k'a tɔ to dɔɔnin ye hadisa fɔla fɔcogo fila la kelen ko k'a tun b'a bɛɛ sun kelen ko k'a tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ dɔɔnin ye o la dɔnnikɛlaw ye hadisa in fara ɲɔgɔn kan cogo fila la dɔw y'a jira k'a fɔ hadisa mun ko k'a tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ to dɔɔnin ko an bɛ hadisa mun ye a bɛɛ sun fɔ an b'o fasari ni nin ye o la kɔrɔ tɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛɛ sunni yɛrɛ don nka a fan caman sunni don olu y'a kɔrɔfɔ ta nin cogoya la dɔw yɛrɛ ko ko la kaida dɔ bɛ yen ko i'malu nasayni awla min ihmali ahadihima ni dalu fila nana i bolo kiti dɔ la k'a fila bɛɛ la baara k'o ka ɲi ka tɛmɛ i ka dɔ bila ka dɔ ta kan o hukumu kɔnɔna na olu ko ko hadisa mun ye a fɔ kira tun bɛ a bɛɛ sun k'o kɛra san dɔw lahalaya ye hadisa mun y'a fɔ k'a tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ to dɔɔnin o kɛra san wɛrɛ dɔw lahalaya ye Sɛki Abdulahi bun Bazi rahimahulahu ale ye nin de suganti k'a fɔ ko a bɛ bɛn ye san dɔ la i ka sunkalomakɔnɔ bɛɛ sun san dɔ la i k'a bɛɛ sun k'a tɔ to dɔɔnin i kan'a bɛɛ sun n'o kɛra k'i ye baara kɛ ni hadisa in fila bɛɛ ye o la nin de ye Alakira ka taabolo y'a kɔnɔ salalahu alehi wasalamu ani k'i labɛn sunkalo sunni ko ɲuman kama a kɔnɔ Alakira salalahu alehi wasalamu a ye sahabaw lamɔ a kan a tun bɛ fɔ sunkalomakɔnɔ ma ko sahrul kurra kuranɛkalannaw ka kalo ka d'a kan kuranɛkalannaw tun bɛ kuranɛ kalan nin kalo in kɔnɔna la a dɔw ni baara wɛrɛ tun b'o la minnu tɛ mɔgɔlakalan ye minnu tɛ kuranɛkalan ye i b'a sɔrɔ bɛɛ tun b'o ka baaraw lajɔ sunkalomakɔnɔ kɔnɔ walasa ka kuranɛ kɔsegin ka ɲɛ walasa u ka se ka baraji caman sɔrɔ a la sunkalo kɔnɔna la o sunkalo ye labɛn sunkalomakɔnɔ ye labɛn kalo de ye sunkalo kama An bɛ Alahu taala deli Ala ka sunkalo don an ka hɛrɛ la, amina yarabi, ka sunkalomakɔnɔ tiimɛ an bolo hɛrɛ la, amina yarabi, k'an dɛmɛ an ka se ka labɛn ɲuman k'a kɔnɔ ka se ka sunkalo tɔnɔ mabɔ, amina yarabi, ɛ ɲininkali kelen fana i ko ko siyabani kalo n'o ye jɔnw ka baara bɛ jira Ala la yala don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen baaraw bɛ jira Ala la walima
Alakira sɔlɔlahu alehi wasalamu a ka hadisa minnu na ni a y'a fɔ ko fihi turufau aamaalul ibaadi k'a kɔnɔna na jɔn ka baara bɛ kɔrɔta ka taa Ala ma n'i y'a lajɛ o hadisa in na kira ma don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ nka dɔnnikɛla dɔw ka kumakan na olu y'a jira k'a fɔ k'a tile tan ni duurunan don don nka n'i y'a lajɛ o t'a hadisa kɔnɔna la fɔ a sababu la tafsiri dɔw yɛrɛ nana Alahu taala b'a fɔli ma ko fiiha yufaraku kullu amrin hakiim dɔw y'a kɛ sunkalomakɔnɔ su tan ni duurunnan ye i n'a fɔ ne ye Ibun Jariri Tɔbari lajɛ kumakan dɔ nana minnu y'a fɔ ta k'a fɔ ko sunkalomakɔnɔ su tan ni duurunnan de kɔnɔna la yufaraku kullu amrin hakiim nka dɔnnikɛla fanba taala min kan o ye layilatul kadiri de ye k'a kɔrɔ ye o de kɔrɔfɔ ka kɛnɛ kosɛbɛ a ko ko yufraqu kullu amrin hakim mun bɛ kɛ o dɔ ye jɔn ka baara kɔrɔtalen ka taa allahu taala ma k'o y'a camancɛ don de ye nka kira ma kɛrɛnkɛrɛnyali d'a ma a la ka da a kan kira ma a tile tan ni duurunan kɛrɛnkɛrɛnya ni sun ye walima k'a su kɛrɛnkɛrɛnya ni sufɛ nafila ye i n'a fɔ a ye tɛnɛndon ni alamisadon kɛrɛnkɛrɛnya cogoya min na ko ka d'a kan jɔn ka baara bɛ kɔrɔta a kɔnɔ nka kira tun bɛ sun don a bɛɛ de kɔnɔna la a ko baara bɛ kɔrɔta kalo in kɔnɔ nka kalo in don duman don hadisa kɛnɛman ma o kɛrɛnkɛrɛnya k'o d'a ma wallahu taala alamu alhamdulilah a dɔ la an bɛ sɔn ka ɲininkali ɲɔngiri yan nɔ ka da waati kurunin kan docteur wal imam ni kuma laban b'i bolo an bɛ segin ka allahu taala deli gɛlɛya mun bɛ diɲɛ bɛɛ kan n'o ye coronavirus ko kibaruya in ye ala k'a wuli ka bɔ an kan ala k'an lafiya a ma ala k'a kɔ kɛ an ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ alisilamɛ bɛɛ ma hinɛ ye ala ka an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma ala k'an latanga k'an ka denbayaw latanga ka an ka zuriyaw bɛɛ latanga ka bɔ a tɔɔrɔ ma a ye kasaraba kɛ jamana minnu na n b'ala deli ala ka kɔfali o ye hɛrɛ caman ba la ala k'a laban ko ɲuman di an ma sunkalo mun bɛ sɛnsɛn na ka na ala k'a don an kan ni hɛrɛ ye ala k'a don ni barika ye ala ka bɛnsenman di an ma ala k'an dɛmɛ a bato kɛ ko ɲuman na a kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ ka tɛmɛ cogo min na walima ka ɲɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ kan hada wa sallallahu ala nabiyina muhamadin wa salam